nwanne ị fụrụ na nke ikpeazụ a ebedebe egburu nwanne ị na-eme ife ọbụla ife onye karịrị nwanne were nwayọ stepụọ down gwa onye ahụ na ị naghị emezi dee n'otu obodo obodo nwere so many culture obodo nwere so many tribe obodo nwere so many belief obodo nwere so many type of dressing dey nya bụ obodo kwuru na ha ga-azọ nzọrọ ndọrọ ọchịchị enwekwanụ ndị nke a na-akpọ obidient ndị ndị a na-akpọ obidient n'ime fa kwuru sị na fa ga-eme 1 million march ka ha mara how popular ha dụ
ka ha mara oke ha mara how popular ha dụ de na-eruo mbọsị afụ ife bịara nya 1 million march ruru 2 million march ife a fụrụ mbọsị afụ ruru mmadụ 2 million ebe niile oche ebe niile na-apịa azụrụ lee o nwekwara onye ugwu nọ n'ime ihe onye ugwu asị na ya ama ekwe na ya ga-emerịrị nke ya ya etinyezie 1 million march nke ya date e ji hibe the 1 million march eruo na date e mere organize eruo na ruo ebe afụ ndị a fụrụ ebe afụ mbọsị afụ akarịrọ mmadụ 30 ndị a fụrụ ebe afụ mbọsị afụ erurọ mmadụ 50 ewere iwe gwakwa ndị agent ya sị ha mekwara ya ego transfer maka mbọsị afụ ọ dịka mbọsị a na-eme ofe salad eruo mbọsị afụ ọ dịka mbọsị ụmụ chineke na-eme sit at home
oh my god nwanne ebedebe egburu ebedebe egburu mana tupu nke ahụ emee de nwanne echi gara aga ka otu onye ofe mmanụ kunikwara n'otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị elu lee o menelu ụmụ chineke agwa na o nwere ebe ọ gaje o menala ụmụ chineke a na-agwa na ị dụ obidient ị dụ ha qualify lee ya bịa chekata ya bịa kpụọ bụled sị okay na ya ga-echiri ha pope ebe ọ bụ na ụmụ chineke na-agwa ya ịnyanwụ ife na ị ga-echiri ha pope na ha ga-ekwetarịrị na village ya kpọta onye na-ere onions kpọta onye na-agba wheelbarrow ọ kpọtara onye na-ele ọjị ọ kpọtara onye na-ele ọjị ya kede ya akpọchi uwe ọcha yibecha ha n'ọnụ pope de de ụmụ chineke agbata ebe na-ene ha n'anya chichichichi ekwekwa aka aka agha agha o nwekwa amịwa nke m na-agbarịta enyi kemgbe ya gwa na ya ama ekwe until e mesoro ebịa n'ụlọ ụka fa na o nwere pope ha na-achọ iweta ọfụụ na nya woto woto diocese na ndị nsogbu ndị bịara the ụlọ ụka na once i sorie bịa na the ụlọ ụka na anyị ekwetago n'ife m na-ekwu m asị okay na nsogbu adịrọ nke a m asị na otego nwere pope nye ndị ụka nsogbu adịrọ dị n'ego echi ndị gara aga dị mma sọrọ ka ekem ma eyiri ọgọ m abana landịa na the church de rukwazi ebe afụ nekwazi ụmụ chineke ụmụ chineke juru ebe niile na-ekwekwa aka aka nekwazi onye abụrụ otu onye ugwu ya bụrụ onye ugwu nọ na-ele sugar cane eyibere uwe n'ọnụ Pope de ya bịa buru maịkị jọzie ka ọ gbapụ ya ọsọ ka ọ labizie n'ike bịazie bịa kara ụmụ chineke ụka de mgbe o buru maịkị ya gbapụ ya ọsọ mechite n'anya ụlọ na ana aba akwa dị ife n'ihe efe n'ihe ụmụ chineke amazaghachikwa ya ozugbo woto woto Pope onwe ehu ka ị na-efe jee nwanne chọọchị agbaba ibu chọọchị agbasa adịghị onye ọbụla achọba ụzọ ụna maka na ọba azụ ụlọ okwu kwuru onwe ya nwanne ife ọbụla ị na-eme ife onye karịrị ife ọbụla ị na-eme irute ebe ahụ fụ ndị nwe obodo nwanne senie aka gị senie aka n'uwe ha maka na na enu ma na nwanne ndị nwe obodo nwe obodo ada azọzi azọ nwanne ọ dị egwu ọ dị egwu ọ dị egwu biko na-ekweta bụghị ome nke ntụzalị na agba mbọ tụsara m ozi a nwanne tụsara m ozi a na ọ dị egwu subscribe na my YouTube channel biko